igbo ndị ọma na-ekiri anyị anyị ekene ụnụ anyị na-asị ụnụ daalụnụ anyị abịakwa ka anyị si abịa ee eh, ama m na gịnị ama m na ife na-aga ọfụma eh, ngwanụ eh, ife na-agakwalụ anyị nwa n'onwe anyị ọfụma anyị ekene ụnụ rinne anyị na-asị ụnụ daalụ na n'olu ya bụ val Chigozie Chukwuemeka Akụdịnobi Ogbuefi Nnanyelugo anyị na-asị ụnụ ndewonụ enwere onye anyị na ya na ndị anyị na ya nọ ebe anụwa ndị afụ anyị na ya nọ anyị na anyị ga-eme gịnị anyị ga-ewepụta fa ee ka e mee gịnị ka fa ka fa kpọọ kọwaa ebe fa si kọwa onwe fa ee bụ na mmadụ ka m si eme na ọ bụrụ mụ na-eji ọnụ m akọwa onye ọbụla mụ na ya nọ na-eji ọnụ ya akọwa ekene m na-asị unu ndewonụ daalụnụ ee nwanne anyị nwoke ee eh, biko ka ị kọwatalụ ndị Igbo onye ị bụ na afa ị Igbo ekene m ụnụ eh, afa m bụ maazị King Eze ọnụ Igbo abụ m onye na-achịkọta okwu na Good Shepherd Movement nchịkọta e wee na-ezisara ndị Igbo ee eh, abụkwanụ m nwa afọ Oraifite daalụnụ ndewo anyị ekene gị rinne aha na onye nwa bụ onye gịnị onye na-agbasa ozi ya bụ e mesịa e mesịa ife niile a na-eme achịkọta ya nwa na onwe ya wepụrụ ya ọra ee sị unu nụrụ ife nke ife ọma nke fa na-eme ekene m unu rinne ndewo ee nwanne anyị nwaanyị ee biko ka ị kọwatalụ ndị igbo onye ị bụ na afa gị ndewo ndewo my name is God's gift Tom James a member of Good Shepherd movement I'm from Cross River State unu anụgo ya na ọ sị na afa ya bụ God's gift ya bụ gịnị onyinye chukwu ee eh, n'ife ọ bụ God's gift tom jones ee eh, n'ife ọ bụ n'ife ọ bụ sị na afa ya bụ amarọ m ma m gbatakwalụ ya ọfụma ee eh, n'ife ọ sị na afa ya bụ na gịnị melụ na ya si cross river state ya bụ ibibio ya ibibio nke anyị ekene m ụnụ wee na-asị ya daalụ otu o si wee bịakwute anyị wee sị na mba na a ga-eme gịnị ya ga-abịa n'oge nke igbo amaka ee eh, nwanne anyị nwoke eh, biko ka ị kọwatalụ ndị Igbo onye ị bụ na ebe i si ekene m gị ekele m gị nwanne m ndewo Igbo mma mma nụ Igbo afa m bụ Enyinna Amadịkwa abụ m nwa ido Ekwerazụ na eke ahụ ido Abụ m onye otu na onye isi ndị Good Shepherd Movement na-agara Igbo ozi ya dịkwara unu mma ndị Igbo anyị sị gị ndewo na otu unu si wee bịa anyị ekene unu rinne wee na-asị unu daalụnụ ee eh, maka gịnị maka otu isi unu si wee cheta ugbu a maka sị na unu ga-eme unu ga-abịa ka unu wee kọwaa ife unu chọrọ ime ife ọma na ọ bụrọ ife ọjọọ maka ọ bụrụ ife ọjọọ a ma m bịa ee eh, ife ọma unu chọrọ ime anyị wee sị mba na anyị ga-abịa ka anyị bịa soro wee gbasa ya bụ ozi ka ndị igbo nụlụ ife ọma nke a na maka na enwebe ndị igbo mere ụdị ihe nke mbụ mana unu asị mba na unu ga-eme ya eh, ekene m unu wee sị ka unu kpọkọ ụmụnne anyị n'ebe ọ bụla fa nọ fa pụtaba fa pụtaba ka anyị mebe gịnị ka a bịa mee ya bụ ife ee mana ọ ya ị ga-anụ eme gịnị unu ga-akọwa ife afụ unu chọrọ ime onye isi aga m ebido n'aka gị ka ọ bụ na m bido n'aka onye mgbasa ozi ọ dịkwa m ka onye mgbasa ozi ya-akọwa ya bụ ife daalụ Ogbuefi Nnanyelugo ndewo nna m na mgbe adịghị anya unu ya-echeta na na anyị bịa na Igbo Amaka anụwa kọwaa ka anyị si wee chọọ ka anyị wee kwado ndị Haiti ndị haiti ahụ anyị sịkwa na ọ ndị nke anyị ka ha wụ so na kịta na ife anyị pụtakwa kịta ka anyị kpọkọọ igbo ebe na ebe onye a nọ na ka ọ nọ pụta ọnụ mara ife ahụ na-eji wee kwado ndị haiti a ma na o nwe ndị ya-ada asị kee ife anyị ji wee chelide o wee ruo kịta nọ mana mgbe ife melụ ha na idozibe ha ọ ka tela aka so mgbe ọ na anyị ji wee bịa ọsọ enyemaka anyị emewe ife anyị kwesịrị ime as ndị Igbo anyị wụ ọ gwụ ka ọ ha m n'ọnụ kịta anụ daalụ ndewo nwanne m anyị ekene eh, maka ihe nke a okwu nke a ị kwuru na kara okwu ya dịka ihe ọ dara ụda ee eh, nwanne anyị nwoke kedu ife ị nwere ike ikwu maka nke a igbo mma mma nụ rienụ ṅụọnụ zụọnụ Nnanyerugo nna m ya dịkwara gị mma nwoke ka ị na-ekene na ọ ga-adịkwara gị ọnụ King Ọnụigbo onye ọga ozi anyị ya dịkwara gị mma dịkwara gị o nwanne anyị nwaanyị god gift nwanne anyị nwaanyị onye ibibio ya dịkwara gị mma igbo niile ya dịkwara unu mma o dịka anyị si gwa unu n'izu ole gara aga na anyị na-agbagara ndị haiti ọsọ enyemaka maka na awụ ha agbụrụ anyị anyị makwa na ndị mba ọzọ ma ụmụ eliza ma ndị Germany ma ndị Amerịka gbakwa ha ọsọ enyemaka mana nke anyị ndị Igbo na-eme wụ ọpụrụ iche maka na anyị ma na ndị a wụ ụmụnne anyị n'oge nke anyị ha nyere anyị aka mana anyị awụghị ndị ga-eri hapụ ịkatana igbo wụ ndị mma ọ ihe anyị ji sị na anyị ga-abịakwa ọzọ kpọọ unu oku igbo anyị na-akpọ unu oku n'oge izu na-abịanụ wụ n'abalị itoolu n'ọnwa ise nke ọnwa puku abụọ na iri ka m kwukwe ya ọzọ anyị na-akpọ igbo niile ebe ọbụla a nọ n'obodo eliza ka ha bịa nyere anyị aka anyị jidere enyemaka anyị ga-eji nyere ndị Haiti aka ha na-enyere ha aka ha dịka ndị igbo anyị mana ndị igbo ụfọdụ ga-asị na ndị amerịka enyere aka na ndị obodo eliza enyere aka na ndị jamani enyere aka ee ha enyere aka mana anyị chọrọ ka ụmụnna anyị ndị Haiti mara na Igbo Igbo wụ Igbo Ọwa Igbo Delta Igbo Agbọ Igbo Ikwere Igbo Obigbo Igbo Ọnịcha Igbo Owere Igbo Mbaise Igbo niile nọ anyị ga-abịa zaa oku ha anyị ga-ejizi oku owu ọ dịghị onye ma ihe ga-eme n'oge na-abịa abịa anyị amaghị ma ikuku ọ ga-eburu anyị anyị amaghị ma ala ọ ga-agbawa anyị adaba mana anyị ga-ajụ onwe anyị taa bụ ka anyị si bụrụ ndị Igbo kee ndị anyị nyegorela aka ụmụnna anyị nọ na mba na-ebe na-eti n'oge agha anyị nọ anụmanụ na-achọ iri anyị ndị Haiti sị ọ gaghị eme ụwa niile ajụ anyị ndị Haiti sị ọ gaghị eme ugbu a ọ dụla ha n'aka ha na-ebe na-eti ụwa ụwa na-enye aka igbo olee ebe anyị nọ bikonụ ụmụnne m ọ ihe anyị ji na-akpọ oku a ndewo ya dịkwa agụnwa n'oge mma anyị ekene gị ndị igbo unu anụgonụ ife nwanne anyị nwoke na-ekwu ee maka na ihe anụnwa na ọ sị gịnị na oge elugo ka a ga-eji wee gbakọta wee tinye ife onye ọbụna nwelụ ka anyị wee wegalụ ndị a gbatala ọsọ enyemaka n'oge ee, anyị nwa ee, oge ife dakwasala anyị fa gbatala ọsọ enyemaka n'oge nke a n'oge ife adakwasakwanụ fa nwa n'onwe fa na anyị ga-eme gị na anyị ga-enyekwanụ fa aka ekene m ụnụ